Ka anyị sienụ elele agwa nke unu maara dịka moi moi, ụfọdụ na-akpọkwa ya mai mai nke ọbụla ọ bụ nnọọ elele agwa ọ bụ ya ka m chọrọ isi. Ọ dị mma ugbu a ana m esi akwa m, akwa m ga-eji si ya bụ elele agwa. I nee anya ị hụ na ọ yeela, ọ yeela nke a agbawadịala. Amịchaala m azụ m ebe a, m ka ga-ewepụ ọkpụkpụ ya nyawasịa ya mgbe oge ruru. Azụ a mịrị amị na-atọ. ee ọ dị mma nke a bụzi ngwa nri m ga-eji si ya bụ elele agwa i lee anya ị ga-ahụ ịsha yabasị ose nke a bụ agwa amachara amacha azụtara m ya amachala ya wee zụta ya abanyere m ya na mmiri ọ nọọ oge ole na ole ị ga-ahụ tatashi shọmbọ nnu akwa mmanụ ngwa nri ndị ọzọ na-eme ka nri tọọ ụtọ nakwa obere akpa ndị m ga-eji si ya akwọchala m ya ebe a hmm, ụmụnne m nekwa ka ọ ha atụghị m anya na ọ ga-eburu ibu etu ahụ mgbe m zụtara ya bụ agwa amachara amacha maka o bughị m ibu n'anya m sị na m ejighị uche m mara na e, elele agwa ole na ole ka ọ ga-esitere m m sị ka m hapụ iji iko magharịa ya hmm, mgbe m banye ya na mmiri na-ele ihe a anya ọ dịkwa ụka mago ka ọ bịakwu kowanye eko ee mgbe o ji wee e, fo m n'anya bụ mgbe mgbe m chọrọ ịkwọ ya akwọchaghị m ha niile n'otu oge wee kee ya eke ọ bụ mgbe a ka e, uche m ji wee bata ee m wee kwọchaa ihe a o wee ju ebe niile ugbu a ihe m na-echezi bụ ma azụ m ọ ga-ezukwa nke akwa bụgodu na ebechara m ya kịrịkịrị ọ bụghị mmadụ gwa m jee butekwuo isha maka nke izizi ahụ m wepụta amagodu m na ọ ma eje eje m sị ka m kuwegodu ka m mara ole ọ ga-ezu m kuo ihe a kuo ihe a m ahụ na ihe a agaghị ejekwa eje m jekwa wepụta azụ ọzọ na nju oyi ekele dị chukwu na m ka nwedere na azụ na nju oyi wee gaa ngwa ngwa mịnye ya n'ọkụ na-ekukwa ndị m na-eku eti n'ọkụ ọ ga-abụ m kuchaa ndị ahụ ka m wepụta azụ ahụ ozugbo ozugbo kutọpụ ndị ikpeazụ ndị nke a nọzi n'ọkụ ugbu a bụ ndị nke ikpeazụ ọ na-asụ pụtụ pụtụ pụtụ pụtụ pụtụ elele agwa nke a ga-atọ hmm. Ọ yeela, elele agwa tọwara ntị, ugbu a ọ na-ekpozi n'ụlọ niile. Agwacha nwaanyị na-ere ihe n'akụkụ be anyị, ọ sị, maịmaị dị ọkụ, ọ yego. O nwezie ka i si lee ya anya, ọ sị, nna m wetie. Nke m ga-abụzi, elele agwa ugo chara acha. ericha achọwa ọzọ onye ka ọ na-agara ee unu ama na ihe a sitere mkpụrụ iri abụọ na atọ ewepụdịala m ụfọdụ ebe a tupu m sewe ọ bụrụ na ị bi n'akụkụ Louisville were ọsọ na ije bịawa be m ugbu a bịa tụtụrụ nke gị ofu onye ofu maịmaị nje werekwa nri m tinye n'ime njụ oyi ka e jirizie nwayọọ riwe ya o lezie na-elele agwa lezie lụlụlụ hei toonụ m ugo chara acha na m na-esi ncha n'aka ihe ọ na-atọgodu ew, ụtọ ya bụ ịgba ka anyị bewezie ewo na kpupụrụnụ m okpu biko ọdụ nnụ ị hụ ihe dị mma biko gbasapụ obi too ya ee ka e mesịanụ ya gazie